Dia dhaoibh! Féach! Bhí orm T-léine seo a chur orm leis na crogaill seo mar go bhfuil mé chun an leabhar seo faoi Crogaillín a léamh. Féach! Seo é. Ansin, n'fheadar cad atá ar siúl aige. Ansin. Sure, look, tagaigí isteach, léimis an scéal agus tuigfimid cad atá ag tarlú anseo. Tagaigí liom! Crogaillín le Liam Prút agus Róisín Curé. Hmm. Whoa, féach air! Crogaillín! N'fheadar anois, sin Mamaí Crogall ansin, féach, ní fheictear ach a súil. Ó, agus í go daingean istigh san fhoraois. An Gúm a d'fhoilsigh, Liam Prút a scríobh agus Róisín Curé a mhaisigh. D'éirigh Crogaillín. Chuir sé an t-uisce ar siúl agus thosaigh sé ag ní a chuid fiacla. Féach! Féach! Sin é an t-uisce ag sileadh amach as an bhláth. Agus anois, féach! Taos fiacal a chur ar scuab fiacal. Ní maith liom é seo, arsa Crogaillín. Nuair a bhí mé beag bhíodh an gnó déanta agam faoin am seo. Ba mhaith liom éirí as an obair chrua seo. Agus é ag glanadh, caithfidh go bhfuil an-chuid fiacla aige le glanadh, eh? I bhfad níos mó ná mar atá againne. Ba mhaith liom greim fiacla a bheith agam ar rud éigin, bád beag adhmaid, b'fhéidir, ó féach an fear agus é ag dul ar a bhád síos, nó buachaillín san uisce! Ooh. Ooh. Tá sé ag éirí dainséarach, nach bhfuil? Bhí máthair Chrogaillín san uisce agus í ag faire air. Nigh i gceart iad, a bhuachaill, ar sise, agus nigh gach aon cheann acu. Tá níos mó fiacla agat anois ná mar a bhí agat nuair a bhí tú i do chrogall beag. Ó, féach, ní raibh ach cúpla fiacail aige ansin, féach. Anois i bhfad níos mó. Tá, arsa Crogaillín, nuair a bhí mé beag ní raibh ach deich gcinn d'fhiacla agam. Ba mhaith liom a bheith beag arís. Ansin ní bheadh orm ach leath mo chuid fiacla a ní. Mmm, arsa a mháthair, is gá duit fós na fiacla go léir i do bhéal a ní. Is an ceart aici. Nach cuimhin leat na cairéid mhóra dhearga a bhíodh á gcogaint agat leis na fiacla sin? arsa a mháthair. Leath dosaen cairéad a bhíodh agat don dinnéar gach lá nuair a bhí tú i do chrogall beag. Is cuimhin liom go maith, arsa Crogaillín, ba mhaith liom leath-dosaen cairéad anois. Tá ocras orm. Leath-dosaen, sin sé chairéad, féach, a haon, a dó, a trí, a ceathair, a cúig, agus an séú ceann thíos ansin, féach. Leath dosaen cairéad, arsa a mháthair. Níor leor duit leath dosaen cairéad níos mó, tharla gur crogall mór anois thú. Tá fiche fiacail anois agat, bheadh dosaen cairéad ag teastáil uaitse, a thaisce. Féach, is tá Mamaí Crogall tar éis dul isteach sa bhforaois agus iad a phiocadh, féach. Nó, cé mhéad poll atá ann? A haon, a dó, a trí, a ceathair, a cúig, a sé, a seacht, a hocht, naoi, a deich, a haon déag, dó dhéag. Ah! B'in iad. Ba bhreá liom dosaen cairéad, arsa Crogaillín. Ba bhreá liom lán mo bhéil de rud éigin! Ó, féach 's Mammy á chaitheamh suas san aer! Agus nach bhfuil Crogaillín an-láidir gur féidir leis léimt amach as an uisce le teacht orthu! Féach, a haon, an dara cheann, an tríú cheann, an ceathrú cheann, an cúigiú ceann, An séú ceann. Seachtú ceann. An t-ochtú ceann. An naoú ceann. An deichiú ceann. t-aon cheann déag. dhá cheann déag. Wow! Déarfainn go raibh ocras mór air, nach raibh? Tá gach fiacail i mo bhéal nite anois agam, arsa Crogaillín. Maith an crogall! arsa a mháthair. 'Cuir an scuaibín sin ar ais san áit 'na bhfuair tú í nuair a bheidh tú réidh léi. Léim isteach in aice liom san uisce, arsa Máthair Chrogaillín, 'agus gheobhaimid greim don bhricfeasta. Tá sé thar am na fiacla breátha glana sin a chur i mbun oibre.

dá snámh síos ann. Féach, agus an buachaill gorm ag breathnú orthu. Ó, so. Sin é. Súil agam gur thaitin sé sin libh, agus beidh mé ar ais go luath. Donnchadh anseo. Slán!